bwana mwiza nyengo yinu njakuti imwe muyowoye kuwene malawi awo akusangika kuno ku chigawa cha kumpoto vabwana ni sonosono nkhanira imwe mwanguwa ku convention chipani cha dpp chamugomezgani imwe chamusolani imwe kuti mulutilizge kuwa president wa chipani ichi pa visola va 2025 bwana mwiza kumpoto kuno pala vanthu akuoneka nthena

ba president kuti bali kumsolani kuti muweleleso mu boma mugwira ntchito mu boma pa vifukwa vifukwa bwana vanthu ava apo imwe mukawa president muno

pa mzimba apa maji mulikupeleka imwe pa karonga apa maji mulupeleka imwe pa nkhata bay apa ya imwe bwana mwati pafito kuwa vina ndicho mene vanthu amkumbakaninge pali nkhani pano

Bingu wa Mutharika mzimu wawo uuse mu mtende ajambulitsa mabillboard nkumaika mu msewu apa pali chimanga chooneka bwino koma anthu alibe chakudya a Chakwera tikukumbukani ngati purezidenti yekhayo mu dziko lino la malawi amene sanakhalekonso purezidenti ngati inuyo kuti ndinu purezidenti woyamba kupita mayiko akunja nkuononga ndalama za malawi nkumakakwera njinga yakapalasa pamene konkuno kuno ku malawi anyamata akabaza ali konkuno munakafuna inu munakakhala mbusa wa chikondi munakakwera njinga konkuno nkutenga ndalama zonse zija nkuapatsako akabaza moyo wawo udakasintha

kuti ndinu nokha president amene amalawi akuvutika akufuna feteleza inuyo munatenga ndalama za nkhaninkhani za malawi nkuti mukagula feteleza ku pharmacy Pulezidenti woyamba kugula fetereza ku famase yogulitsa panado, tizakukumbukirani. A Chakwera tiwakumbuka pokagula fetereza. ku bushale ndinu pulezidenti woyamba wochititsa manyazi sono pulezidenti wochititsa manyazi otenga ndalama za nkhaninkhani za malawi nkupita nazo ku bushala nkumati a bushala akupatseni fetereza ndalama zonsezo zinabedwa mukamachoka mboma tikukumbukani kuti tidali ndi pulezidenti amene amaona kuti fetereza ali ku bushale Jowe mwamba, jowe mwamba, jowe mwamba, jowe mwamba, chala mwamba, chala mwamba, chala mwamba. Adadi alipati, adadi alipati. Bwana, Bwana, ndikumaliza mawu anga. Sichingakhale cha nzeru Bwana kuti ine ndiyimirire pano ngati regional governor wanu ndikulephera kuyankhula za chisoni chachikulu chimene chinakuta malawi yonseyi imfa yodabwitsa yolilitsa yowawitsa mtima ya vice president saulos klaus chilima bwana achakwera ndi boma lawo akutiwopseza kuti tisamayankhulepo chilichonse chokhudzana ndi imfa ya chilima chilima bwana anali mwana wanu munamsula nokha munambereka nokha mundale za malawi munamkoza inu munamupanga inu munamulongosola chilima kuti awoneke nkumaoneka nkumaoneka nkumaoneka kumaso kwa anthu bwana kutiletsa ife a dpp kuyankhulapo imfa ya chilima ni mwiko kwatseka ma- kwatseka kukamwa amalawi akufuna chilungamo imfa yodabwitsa bwana mulowe mboma

Kodi a Chilima kumene aliko akudabwa mmene tudabwira ife? Akudziwa chilungamo chake chimene chinaoneka pa moyo wawo, koma ife tikufuna tinene motere. President wa dziko lino Lazarus Chakwera asaopseze aMalawi pa imfa ya mtsogoleri wa dziko lino wachiwiri citizen number 2 atamwalira motero choyambirira imfa itachitika ya ndege itagwa ndege anthu atamwalira mmenemo monga mmene akunenera iwowo akunena kuti adauza aMalawi kuti ndege idakafika ku Mzuzu ndege itafika ku Mzuzu idalephera kutera nde adayibweza kuti ibwerere ku chiyani ku Lilongwe uyu akuyankhula zimenezi ndi pulezidenti wa dziko kuuza mtundu wake akuwunamiza. Kafukufuku wanena kuti ndege sinafike ku Mzuzu. Ngati ndege sinafike ku Mzuzu, president akunama kuti ndege yafika ku Mzuzu, akudziwapo chiya? Bwana, ndiumaliza. Ndumaliza, mundege muja bwana munali asilikali, munali asilikali. Mwana wanu Chilima bwana ena akunena kuti ayi muku- mukunkonda lero Chilima, mukunkonda lero Chilima. Chilima anali mwana wanu pamene amapanga chipani chake mumati ndale zake anachoka nazo ku bambo wake ndi uti bambo wake ndi uti bwana chodabwitsa tsono ndege yagwa asilikali anali mmenemo msilikali amavala jombo jombo ya msilikali imakhala ndi ma, ma, ma, ma holes mayenje olowetsapo nthambo 24 mayenje olowetsapo nthambo 24 koma inapezeka kuti jombo ya chisilikali kulibe kumwendo pali chilungamo apa pali chilungamo apa ndege ya msilikali bwana mukati muwerenge za makomando 24 holes koma kukapezeka kuti sapato yavulidwa kulibe mwana wanu saulos klaus chilima ngati kudali gentleman odziwa kuvala bwino

kumanga 1 kumanga 2 kumanga 3 koma ndege inachotsa bwana bwana tinene pano musatiopseze ayi mcp musatiopseze iya ayi ife timachoka mboma timalowaso mboma Inuyo ndi amene simunalowe m'boma chifukwa kulowa kwa m'boma kwanu kunali kwa kamsonkhamsonkha msonkhamsonkha. Panokha simungalowe m'boma. Bwana Vice President, lamba lamba wake wa vice president sangakhale ngati lamba wa ngwira ayi lamba wa vice president amakhala ndi makhwekhwe amakhala ndi mano akayamba kre wa vice president kre wa vice president kre wa vice president number 5 krekekete kre koma bwana chodabwitsa chodabwitsa nchakuti ndege inamasula kumaliza ndikumaliza motere bwana chaka chino a synod of livingstonia adali ndi general assembly imene inachitidwira ku embangweni ku embangweni ndi adayitana tonsefe azipani zonse adatiyitana kupita ku embangweni tili ku embangweni tonsefe tidayankhula yankhula ndi womaliza adali vice president wa chipani cha mcp Right Honorable Catherine Gotani Hara. President apa ku MCP. Kuchoka pa president akubwera Gotani Hara. Catherine Gotani Hara nde adawauza azibusa kolala kolala za azibusa zili phuliphuli m'makosi mwawo ndi ananena kuti kuti aname adalephera pamaso pa woyera a mulungu ndi atafika adanena mawu akuti pepani azibusa ife sima

Chala mwamba, chala mwamba, chala mwamba, DPP waye! Nsima ya Chakawera ya Bangauli!